Ororu de mari Mi ndi scidu de primu mengianu, ororu de su mari mi goso s'araxi, setziu in sa frescura e in sa paxi, ascutu, castiu e mi parit istranu. Sa spiaggia deserta est unu spantu, su sonu, is coloris, s'unda de su mari mi fait benni gana de pesai e bolai, cumenti faint is pillonis ogna tantu. In fundu, su celu e mari s'incontrant, cun d'una bellesa unica, affascinanti, ma non mi stancu mai de castiai innanti, poita Deus e sa natura innoi cumandant, passat una barca, cun su piscadori, lissinat in s'acua frida lentu lentu e ndi bogat unu pisci de bellu colori, bolat a basciu unu gioiosu pilloni biancu, cichendi cosa de papai contra bentu, poi spuntat su soli, est totu un'incantu. Tui as iscritu custa poesia chi si narat Ororu de mari, ma su mari esti poesia po diaderus, esti una fortza de sa natura, esti potenti ma, in su propriu tempus, scit fueddai sa limba de sa tranquillidadi e de s'asselliu. E ororu de mari no esti anca ant sempri biviu is sardus, imoi si praxit a si ddu gosai su mari, però, S'istòria de is sèculos passados si narat ca ddu timistis po totu is perìculos chi at rapresentau, invasionis, concuistas, eccètera. E ita raportu ddu at immoi a intre is sardus e su mari? E custa est una bella domanda. Nosu in Sardigna fintzas coranta o cincuant'annus fait no apretziastis meda su mari, poita sa vida de casi totus fiat aintru de s'ìsula de sa Sardigna. E pagu ororu de mari. Immoi parit chi siat diventau su contrariu. Immoi ca meda genti si podit permiti de girai o de viagiai po biri logus nous o po si pausai a pustis de u'annu de traballu e quindi a si spassiai puru, su mari e no sceti in s'istadi est logu anca aprobiat unu muntoni de genti, chini arribat in barca, chini in machina o cun s'aereu e atrus mezus. Prenint is albergus e meda domus fatas ororu de mari po si gosai sa natura. Eccu poita ca moi est cambiau rispetu a prima su bivi oru 'e mari rispetu a tanti annus fait. Imoi est meda de prus poita ca sa genti imoi est fendi su contrariu, si spostat de aintru de sa Sardinnia po andai a circai domu o bivi me is biddas oru 'e mari. E infatti mi parit ca immoi eus fatu a su truessu, sa genti bivit meda de prus ororu de mari ca a intru de s'isula, e fortzis ddu at fintzas su periculu chi perdeus su chi seus stetius, poita ca de sa Sardigna si connoscint feti is spiaggias immoi, su mari, is costas, e no nci arrennesceus incapas a fai connosci totu is maravillias chi teneus a intru. Ses de accordiu? Eja tenis arrexoni, poita ca in effetti torrat a beridadi su chi fiast narendi. Tocat a nai ca in Sardìnnia, chentza de essi tropu palleris, si podeus bantai de tenni spiaggias, àrias, costas e una natura meravigliosa chi no esistit in nisciuna atra parti de su mundu. Est pròpriu po custu chi arribant millionis de ònnia parti de sa terra. Ma deu pentzu chi in callincuna parti de Sardìnnia tocat a pònniri unu frenu, poita oruru de mari Meda genti istràngia at fatu tropus albergus o villàgius o domus e ònnia arratza de costrutzioni, de muraduras serrendi medas logus ororu 'e mari e immoi no tocat a sodigai ancora aici segundu mimi. E poi chini cumandat depit fai de totu po fai arribbai sa genti a intro de sa Sardìnnia cumenti fiast nendi tui e no sceti ororu 'e mari, poita a intr'e sa Sardìnnia chi teneus is cosas prus bellas de istoria, de cultura e de traditzionis. Biu ca as scritu u bellu libru chi si narat Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, publicau de Sandhi Editore in su duemiladiciannoi, leggisi cancu bellu diciu chi cratzit bei cun custa poesia. U diciu poit essi a pustis de su traballu, su pàusu est prus saboriu. Ci pois contai ch'est prus saboriu meda e chi seus ororu de mari ancora de prus. E tenis arrexoni, fortzis immoi prus de prima de is annus chi eus lassau a coa, sa genti at cumentzau a tastai de andai in ferias a s'arriposai e a si dda gosai in logus nous e parit chi oramai no si ndi potzat fai de mancu. Custu narat su diciu, a pustis de meda traballu s'arriposu est prus saboriu, poita si ndi tenit abisòngiu cun su corpus e po alligerai is pentzamentus de sa conca puru. E chi unu est ororu de mari, cumenti fisti nendi prima in sa poesia, fortzis andat mellus puru ca arriposat beni sa conca. Est diaici est diaici e incapas Fintzas po chi bivit ororu de mari est sempri u spantu a ddu bì e ddu ascutai. Ita s'iat a podi nai candu castiaus una maravillia diaici. E una cosa chi ddi podit dexi iat essi custu diciu, Ascuta, castia e citudì. Eccu, ancora u'ota, is sardus si dimostrant genti sàbia po diaderus. No ddu at nudda 'e nai, berus? Est aici, custu parit u straullu, calincunu chi tenit acanta ma no est aici, poita custu diciu cunzillat a ascutai, a castiai e abarrendi citius, po apretziai cun spantu una cosa bella, una cosa manna, una cosa speciali, cumenti podit essi sa natura, o su monti o su cielu, e in custu casu su mari, biu ca seus arrexonendi de custa meravillia de sa natura. Cumenti podet essi su mari de Sardinnia. Tenis arrexoni no ddu at veramenti nudda de aciungi candu seus faci a sa mannesa de sa natura. E immoi però narami u diciu pagheddu spassiosu. U diciu po arriri chi cristionaus de mari podet essi, andai a mari e no agatai acua. Dd'apa intendiu dua botas, tui andas a mari e no agatas acua. Ddu spiegaus mellus però. Custu est unu modu de nai chi est fortzis prus po arriri che po pigai in giru a calincunu. Si narat arriendi a chini est managu, a chi est sbentiau o no arrennescit a fai mancu is cosas prus facilis, fortzis poita narat a calincunu ca ddi mancat cancuna cosa in conca. E andai a mari e no agatai acua, si narat in cumpangia de amigus chi tenint gana de si spassiai. nomenendi unu chi totus connoscint e mancai ddi mancat cancu arrodedda in conca, eccu poita si narat, andai a mari e no agatai acua. E biu ca cumenti is sardus seus ingiriaus de su mari, spereus de abarrai meda 'ottas orroru de mari in custa istadi e s'auguraus a 'osatrus pù de si pausai meda e incapas ascutendi is episodiu nostus pù. Est s'ocasioni po si spassiai orror'e mari. A si intendi cun saludi. Deus bollat.